Ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. tikulandireni nonse amene mukutionera pakadali pano tabweranso ndi nkhani yongodzidzimutsa lero pa 5 november a 2025 Tatiyeni mwachangu ndi mosunga mthawi ndiwerenge post imene yalembedwa ndi Kalawe. E, post imeneyi ikufotokoza zokhudza kutsika mtengo kwa mafuta a galimoto. Tiwerenge motere. Mafuta atsika mtengo, tidzigula mtengo wa happy hour. Ma guy aja ataluza anakweza mtengo wa mafuta cholinga zinthu zikwere moyo awawe boma la apm liipe it was well scripted apm watsitsa mtengo wa mafuta zomwe apm wachita in 30 days 1 kuchotsa fees ku secondary 2 kutsitsa mafuta 3 kubwezeretsa makampani ena aboma ku blantyre 4 Kugula chimanga ku Zambia, 5 Kusankha kabineti ya anthu ochepa komanso a m'zigawo zonse, 6 Fetereza kumuika pa 100 K. Malingana ndi chithunzi chimene chayikidwa pamenepa, chikuonetsa kunena kuti bungwe la mera latsitsa mtengo wa petrol komanso dizilo. tichiwerenge chithunzi chimenechi ngakhale kuti zikuoneka mothobwa m'maso komabe tiyesese kuti tiwerenge komanso timvetsetsane malingana ndi chikalata chimene bungwe la malawi uh, regulatory energy for sustainability development mera yatulutsa in the line with auth-

The inboard landed cost, IBLC have decreased, warranting a price adjustment effective 5 November 2025. The price of petrol and diesel have been adjusted downwards as follows. nde pali ka box pamenepa kamene kayikidwa pamenepa ndipo tingowerenga mwachangu changu uh, akuti petro

aligning with the downwards trend in the SADC region by management 5 November 2025. Zimenezi zikutsindika komanso kusonyeza kunena kuti mafuta a petro komanso dizilo kapena tinene kuti mafuta a galimoto atsika mtengo ndipo mtengo atsika ndi 20% onse Akuti mafuta amene amagulisidwa poyamba before kusintha mtengo petrol amagulisidwa pa mtengo wa 3499 pamene mtengo umene wakhazikitsidwa pakadali pano ndi 2799 ndipo kusintha kumeneku kwasintha ndi 20%. Tipitenso ku dizilo mtengo umene unali pambuyomo unali 3500 ndipo mtengo wa approved ndi 2000 800 imene ikuonetsa kuti 20% iso kumeneku yathotholedwa pali zambiri zomwe zikuchitika komanso kuyankhulidwa makamaka mu masiku amene peter mutharika wakhala akulamulira ena akudandaula kuti yayi mafuta komanso magetsi ah, aku- zikuvuta mafuta akusowa komanso magetsi akuthimathima Koma ngakhale zili chonchi, apa tawerenganso list ya zinthu zomwe Professor Arthur Peter Mutharika wachita in 30 days ndipo list iyo tingoibwerezanso kuchitira kwa amene mwangotipeza mkatikati mwa ndime kuti mwina list imeneyi simunayimve bwinobwino choyambirira chimene peter mutharika wachita chiloweni m'boma ndi kuchotsa fizi ku sekondale ee yeyutu ndithu anatsindika kunena kuti fizi yachokeratu ku sekondale Palibe amene azilipira fees mwina kupatula okhawo amene ali ku boarding chifukwa amayenera kulipira boarding fee kuti azipanga cover zakudya komanso zinthu zina ndi zina. Komansotu mkulu ameneyu china chimene wachita nchimene tikuwerenga pakadali pano makamaka kutsitsa eh, kutsitsa matengo mtengo wa mafuta a magalimoto. Komanso china chimene wachita ndi kubwezeretsa makampani ena aboma ku Blantyre. Eh, musaiwale monga MEC inapita ku lilongwe komanso MACRA inapita ku lilongwe ndipo izizi zabwerera ku blantyre chifukwa kuti ku blantyre ku zili ndi malo ake okhazikika eh, pamene ku lilongwe amachita rent malo osiyanasiyana zomwe zimathandizira kuononga chuma cha dziko lino China chimene wachita ndi kugula chimanga cha nkhaninkhani kuchokera mdziko lija la Zambia kuti apange supply eh apange supply ndithu chimanga chochepa chimene chili mdziko muno cholinga kuti demand izifanana ndi supply ya chimanga zimene zithandizire kuti chimanga chitsikeko mtengo mnthawi ya njalayi komanso anthu akhale ndi kuthekera kopeza chimanga chimenechi mu nthawi yabwino. Chinthu china chimene wachita Professor Arthur Peter Mutharika ndi kusankha kabineti ya anthu ochepa komanso anthu ochokera m'zigawo zonse. Sanasiyire pompo, koma iye ndithu watsindika kunena kuti fetereza wa makoponi, ee, wa subsidy, anthu akhale azigula pa 10,000 kwacha per 50 kg bag. Komanso aziphatikiza pamenepa ndi mbewu yomwenso izigulidwa pa mtengo wotsika. Zimenezi ndithu ndi zina mwa zimene Professor Arthur Peter Mutharika wachita mkatikati mwa masiku 30 amene iyeyu wakhala akulamulira. Tatiyeni mwachanguchangu ndi mosunga nthawi tingoona ma comment awiri atatu kenako tione kuti kodi tiyende motani ndi nkhani imeneyi. Ma comment akuti chani kodi pa tsamba limeneli la Kalawe? e, mkulu amene anathawa kuimba nkuyamba kuchita zoyankhulayankhula e, komenti yoyambirira kuti it could be sensible to reduce the price when the fuel stock levels are high kheze tamalingalirani mwashapu not politically akuti ndithu iyeyu ndithu mkulu amene akuti yayi zikadakhala zomveka akadatsitsa mtengo wa mafuta pamene mafuta ali ochuluka mdziko muno tione kuti kodi pamene papangidwa reply amotani collins vm banda kuti koditu mafuta adagulidwa kale angotsala kuti afike you can't fix all once in, in a nigga yeah, makomenti ndithu amenewa tiwerengenso komenti ina yomaliza kuchokera kwa anthony gilbert sikonda akuti paja fetereza atakwera mtengo mudanenanso kuti wakwera chifukwa cha kukwera mtengo kwa shipping at world market not chifukwa cha apm apanso anthu auzeni kuti mtengo wa mafuta watsika mtengo chifukwa cha kutsika kwa pa dziko lonse osati ndi apm amene watsitsa ayi ife tamva kale pa al jazeera kuti fuel watsika mtengo pa dziko lonse Kon- konse ku zambia south africa atsitsa mtengo dzulo siyani kulowetsa ndale zilizonse ndithu ameneyonso ndithu watero ndithu eh ndipo wina wazaika comment yake kunena kuti give a credit where it is due zinthu zimene apm wachita pa mwezi umodzi chakwera ndi timu yake analephera pa zaka 5 ndithu tikutero ndithu tikhalinso tikukupasirani nkhani zosiyanasiyana chokera pompano pa dreams media koma pakadali pano tatiyeni ndithu tingosiyira pomwepo until that next time ndingoti mmakwana nonse zikomo